Good morning, I hope kunena kuti no mwadzuka bwino kumeneko ndipo kwacha bwino. Akuluakulu tiyambe ndi nkhani yokhudzana ndi dziko la Iceland limenetu lakhala likuthandiza dziko lino la Malawi ndipo latithandizaso kachikena ndi ndalama zochuluka ndithu mabiliyonitu akunena kuti titukulire madera angapo ndithudi. Zopatsa chidwi anthu amenewawa sizoti ndoti ife timata kuwapempha ayi. Komano kungoona zonena kuti ah, kunoko ku Malawi nkofunika atathandizako nde basitu ndikumathandiza ayi tifotokoze bwinobwino kunena kuti mdziko muno tili ndi ma embassy osiyanasiyana kapena kuti no maofesi a akazembe a mmaiko osiyanasiyana tili ndi America, tili ndi South Africa, tili ndi Zimbabwe, tili ndi Zambia, tili ndi Nigeria, tili ndi ndekuti no Germany, China kuzabweraso ndekuti tili ndi Iceland ndipo tikufuna titakambako za Iceland of course kuli maiko osiyanasiyana ndipo ndi ochuluka kwambiri amene tili nawo ndithudi ma embassy awo kunoko ku Malawi koma tikufuna tipange focus pa dziko la Iceland dziko limene lili ndizonena kuti linatithandizapo mbuyomu komaso apa latithandiza latithandiza ndekuti motani apereka ndalama zokwana 23 biliyoni malawi kwacha 23 biliyoni malawi kwacha kuti no zithandizire no tsopano makhonsolo a Salima Balaka komanso Machinga akunena kuti no tikufuna ku Balaka ku Salima ndi ku Machinga Mutenge ndalama imeneyiyi mutukulire khons makhonsolo akumenekoko mupangire zonena kuti zithandize dera limenelo kuti litukuke nde akunena kuti notu khonsolo iliyonse apopo malingana ndi kuti ndi a Mwanamveka amene apezeko zoti alandira ndalamayi anena kuti notu khonsolo ina iliyonse apatu ndi zotitu ilandira ndalama zokwana 4.3 billion Malawi Kwacha 4.3 billion Malawi Kwacha Pokamba no tsopano anthu a ku Icelandiwa ndipotu kazembe wawo kunoko ku Malawi dzina lake ndi David Bjarnason ameneyutu ndi zonena kutitu amafotokoza kuti taganiza zoti tithandizenso dziko la Malawi makamaka ku gawo limeneli chifukwa chonena kuti takhutira kwambiri ndi mmene ndalama zinagwiritsidwa ntchito Titathandizanso m'mbuyomu, tinathandiza zonena kuti no khonsolo ya Mangochi ndi Nkhotakota ndi kuti tinawapatsanso ndalama kuona mmene azigwiritsira ntchito ndalama zija kuti a, zitukuko zaonekako ndithu kaya ndi madzi, zina zoterozo, a tinakhutira kwambiri. Ntchito imene tinkafuna ifeyo tinaona kuti inagwiridwa bwino n'chifukwa chake tabwera pano kudzaona kuti panonso tikufuna zonena kuti tithandizenso ndekuti tani. Makhonsolo amenewa atatu nde kuti ya Machinga, Salima komanso Balaka. Ya funsobe kumakhala lonena kuti nde muti kodi zitukuko zanji zumachitika m'makhonsolo amenewa? Ndalamazi muti amapangira zotani? Mwachitsanzo tukamba zoti anathandiza ku Nkhotakota ndi ku Mangochi nde iwo akunena kuti anakhutira kwambiri ndi mmene zinthu zinayendera kumeneko. Kumafunsa funso lonena kuti nde anapangako zotani? Chifukwa anthu ena amakhala ku Mangochi komweko Ena amakhala kunkhotakota komweko, komano mwina mwake sanaoneko china chake chimene chinasintha. Ndi chani chimene akunena kuti no ndalamazo zinagwiritsidwa ntchito kuti apangire zinthu kumene? Ndi zinthu zake ziti no? Ayi, akunena kuti no iwowatu amagwira ntchito m'magawo a za umoyo, maphunziro komanso ndekuti mwina kutukula zina ndi zina kumeneko! Mwachitsanzo, kuonetsetsa zoti mwina amangeko kaya n'timakiosiki tonena kuti anthu azikatha kutunga madzi, eh, nde ngati kunamangidwa makiosiki ena ake kumeneko, mwina m'madera mwathumo koma ndekuti anyuwani choncho, sizinali zochoka ku boma, koma ndalama zija zinali zochoka ku Iceland kuthandizira kunena kuti anthu azitha kumapeza madzi. Magaye. Tikamakamba za madzi cz even kumene ndimakhala it is very very sad kuona zonena kuti pipe ikangophulika eti kungophulika pali pipe ija ya wa Lilongwe water board basi kumapezeka zonena kutitu ndekuti anthu akumba ndekuti kachitsime pamenepo pafupi ndi pipe po kuti madzi aziyenda kuchoka pamenepa kuchoka pipe paja pamene paphulika paja ndikukafikira mu kajaka dzenje kameneko Nde adzidekha bwinobwino pamenepo nkumabweratu ndi ma beseni nkumatunga, kumatunga ndikumakamwa, kumakaphikira, imagine ma guy, madzulo siindunso zoti madzulo pamakhala pakuyenda zotani, kuli koti anthu amabwera kudzakodzerapo anthu akamwa mowa, kuma fanzi kupezeka kutunga madzi amenewo ndikumakamwa kungoonesa kunena kuti no nkhani zokhudzana ndi ndi madzi aukhondo ndi vutoso kuti anthu apezeke nawo nde tikukamba no this is Lilongwe eti, kukamba ku Lilongwe, ku capital city nde kuli bwanji no ku maboma ngati amene akunenedwawa? Hmm? Kuli bwanji no kumenekoko? Nanga kumamidzi kwenikweni? Nde kuona no kumamidzi kwinako kalekale tinkadalira zitsime koma panopa zitsime zinatani? Zinauma. Eeh madzi ajanso samakhazikika mwina nthawi ya mvula yokha akatero auma. Tikuyenera nde tizidalira madzi ochoka kaya ndi ku water board koma ku water board konkonso ndekuti no madzi aja ngosafikirika chifukwa choti anthu eee ndalama alibe. Mwaiona? zimenezo pamenepo pamene pakubwerera ano tsopano tu awowa ndekuti a iceland kuthandizirapo ndekuti kumanga timakiosiki timeneto kaya mwina mabloko ena ake anachita kuonongekeratu m'masukulu mwina make basi ni- akuyesera kumangapo apo ndi apo basi tu akatero ndekuti ayang'anenso nkhani zokhudzana ndekuti ndi za umoyo kaya mwina tizipatala ting'onoting'ono angapange bwanji kuti athandizire zinthu ngati zimenezozo I think ndi zinthu zopambana kwambiri ndipo no tikuyenera tikhale pansi ndikunena kuti no zikomo kwambiri inuyotu a dziko la Iceland we know kunena kuti izi ndi ndalama zochoka m'misonkho ya anthu akumenekoko agwira ntchito anthu kutenga ndiye kuti misonkho yawo ija pang'ono kupakulako basitu ndikutani kutitumizira kuno kuti mwina mwake zidzathandizire chani ah, madera athu amenewawa kutukula madera athu amenewawa Zikomo kwambiri chifukwa cha mtima umenewo. Ya tikamakamba choncho ena muziva ee kumangokhalira basi ino ndiye kuti no ee kumakamba zonena kuti ya zopempha pempha basi ee kumangopempha pempha basi tidzatukuka liti iweyo bwanji takuta to takapanga to kiyosikiyo iweyo takapanga iweyo ngati ukuyankhula choncho tapita ukapange iweyo chifukwa chonena kuti no tapeza mafoni ndiye kuti si basi tu ndiye kuti guarantee tizingoyankhula kumangobwebwetuka zimene tikufuna iyayi think before you speak kumaganiza kaye tisanayankhule koma tingokamba zonse ineyo nkhani iyi magaye chimene kundisangalasira nchonena kuti most of the times ife timapita kunja kukapempha mwaona eti kueta kuwapempha koma awawa magayewa sitinapemphe iyayi okha angolingalira kunena kuti no okay ndi mmene taonera ku malawi a b c d zoperewera tiyeni tithandizeni okhatu osati ife kuwapempha kungotifikira akuluakulu eh, tikuthandizani ndi ndalama mwakuti mwakuti mwakuti mwakuti m'makhonsolo awa ndi awa ndi awa tikufuna kumene kutapangika zotere zotere ndipo tikhala tikumatani tikumathandizira nditu izizi ndi zoonena kuti ti- ndalama zija amakhala sizoti ndi amangozisiya m'manja mwa boma mmadziwa kale muli mbala mmenemu eh, mbala zoopsa kwambiri Iyayi, ndalama zija zotereko amazilondoloza iwowa, kokamanga zinthu ku iwo amakakhala nawo, kumphika kwa ma budget ku amakakhala nawo, amazipanga trace bwino bwino, mpaka anena kuti ndife okhutira ndi mmene zinthuzo zayendera, mwaona? Embassy ija ya Iceland imakhala ndiye kuti ikukalongosola nawo mmene zikuyendera zina zilizonse, cholinga chonena kuti aonetsetse ndalama zawozo zagwira ntchito moyenerera, yeah, which is good, koma ndimangofuna kupangano emphasize apa, hmm. Tili kunoku tili nde kuti ndi maofesi a akazembe osiyanasiyana. Nchifukwa chake ndinatchula list ya maofesi ija ndipo alipo ochuluka achina China ali mkati mmenemo. Kulitu maofesi ochuluka kwambiri kwambiri. Hmm? Komano pa maofesi ajawa mukuona zomwe zikuchitika? Ofesi iyi sitinachite kuipempha. Yangoona kunena kuti ah, ifeyo kuno kukhala ku Malawi, kodi ntchito yathu izingokhala yonena kuti kodi anthu a ku Iceland akukhala bwanji? Iyayi. Kodi ndi pati ndi pati pamene paperewera kunoku ku Malawi? Oh apo! Ok nde kodi ife sitingapemphe kwathu kuja? Ndikupempha kumene kuja? Ah akuluakulu eh kunoku munatituma kuti tidzagwire ntchito ngati ma diplomat eti? Tikugwira ntchito kunoku kuyimira dziko la Iceland koma kunoku kuti kukhala kunoku, kunokunso kuli mavuto ena ake kodi sitingathe kuthandizirako? Hmm? Tatigayirankoni ndalama muzokwana mwakuti mwakuti titayamba ka project kenakake kukonzako nde kuti kaya ndi ma kiosk anthu azikhala ndi madzi ee kuyang'ananso mwina za ma sukuluzi tapangani zimenezozo zingatithandizetu kuti tisamangokhala kokuno koma tizionenso kuti tikupanga contribute chinthu china chake chimene chidzapangenso kuti dziko lathu lija lizikhala nde kuti likuikidwanso pamwamba kuti ndi dziko limene lili ndi anthu a mtima wabwino wofuna kuthandiza anawo ma guy aja nde kuti ataona ma prime minister awo anaona zoti aah zili motere ndalama mwakuti mwakutizi tapeza mukathandizirenso ndiye kuti waulaula zathekanso kumeneko aah ndalama izinso mu ulenso phase number 2 so muthandizirenso ma khonsolo ena this is good ndi zinthu zabwino zonena kuti ayi tizikhala pansi ndi kumayamika of course but i hope one day ifeyo tizakhale pansi ndi kumazipangira zinthu patokete osati no kumakhala pansi then we are begging all the time kumapempha si zabwino kapena wena kumadalira kuti atithandiza atithandiza akatithandiza ndi kumanyadira yeah i think eh, day, day inayake izabwera onena kuti tikamathandizidwa tizizazimvera chisoni kunena kuti zoona kuti no atithandizira kuyendetsa banjali eh? eh, ngati mamuna umayenera kuzizimvera chisoni eti kuti no iweyo ai- abale ako ndi amene akubwera kuthandizira kuti no uyendese banja lako eh, kuti no ukhale ndi chakudya kuti ulipire ana ako school fees i think zimafunikabe zonena kuti ukakhala wekhabe uchizi- ziku- ziku- uzichita manyazi kuti apa ayaya No, I think eh, apapa ndigwire ntchito molimbikira kuti no next time ndisazachite kuthandizidwa ndi ndizachite kupanga ndekha. Osati kunena kuti Amalawi ife tilibe kuthekera. Kuthekera ndiye tili nako koti tikhoza kupanga zimenezo. Ndalama timasonkha misonkho komano mwina kazigwiritsidwe ntchito kathu ka ndalama nkamenenso kamakhala vuto pena pake. Makamaka anthu amene ali kumphikako akufuna pakule pakule asokoneze zinthu. So we hope one day kunena kuti tidzakhala pansi ndikumakamba zoti zinthu ngati zimenezi tikuchita kuzipanga tokha. ndipo zikumatheka zapamwambaso ngati zimenezo zikomo kwambiri anthu aku Iceland we really appreciate you thank you so much for your generosity akutitu.